mgbịrịmgba ebe onye maịkị wetakwara m ya were ọma maịkị were ọfọ ọcha nye m n'aka ka m were ọfọ ọcha gaba nyekwa m ọfọ mụ nke obere ya m gbagara na Ụmụnze wuo onye ziri m ibe a ejelu m n'Ụmụnze sụọ ọfọ nara ndị amụghị nwa bido ịmụ nwa ejelu m n'Ụmụnze sụọ ọfọ ndị ibe na-esiri ike ego bịaba n'ihu ejelu m n'Ụmụnze gọgọcha ndị na-eme ntutu m eme ule ụwa dị gbara ara zielu m ezinụlọ ndị m bịarube ya onye ego ekpogogo n'ego maka o nwebe onye tụrụ m ego na ọ wụ osisi anaghị eme ọbịa mgbịrịmgba igbo oke mmadụ na Ghana ụmụ nwaanyị egbusicha na dube nwazi na nwoke nụọ nwaanyị dị mma bụ ibu ya na nwoke nụọ nwaanyị dị mma ọbara mgbali elu emechie ya kwa ibe mere eme kedu ibe merụ ụmụ nwaanyị ọgbara ọhụrụ ọba anyị onye dịka onye tụrụ ego bido tanụmụ ya kedu ibe o tụrụ nwa poo nwaofo nwaofo ị ma ibe m na-agwa hụ tata erikwana ibe gbara agbara ibe dị mkpụmkpụ maka ọnwụ ike ichewu n'ezi nwoke o ji adịrị ghị mma mana ị mara ibe ị ma mmadụ mee gị ọ dịghị nke emekwana ya mmadụ n'ihu bịa m nso nwoke metụ ọfọ m aka emejọkwana nwa ogbenye erikwana aka azụ ibe eji eme wee mee nwa ogbenye aka ha adịkwana ya maka ibe dị iche ihu na-enye ha anya maka ọnwụ ji eso ya gaba n'ihu ọ bịara egbu ji egbu onwe ya oke mmadụ na Ghana na-ekwu ibe m ji pepe ụta aka o nwe onye na-eche ibe o ji eme hụ o nwe onye na-eche onye o ji esi gbuo hụ o nwe onye na-akpara hụ nkata dị njọ bata ndị a na-atụkwunye nwa ya anya onye bido kama etelu n'isetelu nya ị na-eseta azụ Okechukwu ụnụ na-akwa nna hụ ebe onye na-akwa nna ya ka ọ na-akwa onwe ya nna ụnụ kpara ike mụọ oke obi oke obi udo unu ji edu ụwa niile Okechukwu onye tụrụ n'isi nna ya ji enweta ya mmaji fụrụ mmaji nkata niile dị mma ụnụ kpara n'isi nna ha kwa ya ibe ọchị ji akpọ hụ ihu n'ihu ziere m ụmụ ikorobịa oke odogwu na Ghana onye bido onye ahụ na-atụrụ m ego bido dogwara nya ọ dị oke n'Ụmụnze o ji adịrị ghị mma bịa m nso jide ibe amaka ị bụrụ taata ị bịa n'ihu ala ọbụnago m

mana bụfuru ahụ ọbụna gụ anụ gbuo onye nwere ụwa anụ gbuo ya na bido tata anyị gburu ya anụ n'iberibe ji egbubehụ iji afụ ibe ọma ji emepehụ karịa ọjị adịrịghị mma jide ka iji emejọkwana ala ọjị dupụla na lerie ndị a kwadobara n'ile a ọjị ahụbe n'anya ndị na-awa afọ jee je ntụtụrụ a na lee ọjị ahụba n'abịa ọnwụ na-emerụba mmetọsị taa ọjị ahụbe n'anya oke mmadụ na-aga na ekwe ngwuru mbata n'ọgbọ ibe niile si esi bịabehụ ọjị adịrị ba na mma nwaanyị si esi bịabehụ ọjị adịrị ya na mma nwoke si abụla ọdụ bịabehụ ọjị adịrị ya na mma buru ube kene kenere m mgbakara na ụmụ nze onye jiri mgbakara busa m egwu ọnwụ ji akpọ ya n'ihu onye jiri mgbakara guzara ụzọ ọta ka agụrụ ọnwụ ike ji akpọ ya ihu ogbuefi kedu ihe eturu ha etu oke isi ya